Сэлам гуапэ, уафэм къикӏ сэлам гуапэ псоми фызох иджыри зэ, Тхьэм и фӏыщӏэщ, нобэ Тхьэм и унэм дыщӏэсщ, нобикӏи, ноби щэбэт махуэ лъапӏэщ, иджы Тхьэм ауэдэ ӏэмал къыдитащ, дызыхуэсынуэ, пщӏэ хуэтщӏыну, щхьэщэ хуэтщӏыну, и къарур къыдитыну, и къару дгъуэтынуэ. Дунейми доплъри, дунейр дахыу йокӏуэкӏ, модэ бжьыхьэ И гъащӏэм щыӏэм жыпӏэ хъунущ. Ауэду щабэу, дахэуэ, погодэри фӏыуэ йокӏуэкӏыр икӏи цӏыхухьэри къэмыувыӏэуэ ӏуэху ящӏэ, лэжьэнури ухуитщ, зыбгъэпсэхунуми ухуитщ. Аращ икӏи погодэри фӏы дыдэ тхуищӏа Тхьэм абы щхьэкӏэ фӏыщӏэ худощӏ дыкъэзыгъэщӏауэ ди Тхьэм. Нобэ дыкъыщӏызыхуэсар зэрыжысӏауэ щхьэщэ хуэтщӏар Тхьэм икӏи хуэтщӏынущ, махуэр икӏэм нэсыхукӏэ И, сызытепсэлъыхьыну сызыхуейр нобэ ӏэсагъращ, ӏэсагъ, ӏэсэныр. Зэманыр и кӏэм хуокӏуэ. Дунейм къэхъукъащӏэхьэмкӏэ ар къыдгуроӏуэ. Зэманыр и кӏэм хуэкӏуу щытымэ, къэхъунури дощӏэ, тхыгъэ лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, Исус Христос мы дунейм къэкӏуэжынуращ. Зэ къэкӏуащ. ӏуэхугъуэ къегъэлыныгъэ ӏуэхугъуэр тхуищӏэри уафэм игъэзэжащ иджы, къигъэзэжынущ, къигъэзэжу къэкӏуэжа нэужькӏэ къелахэр, къелыныгъэр къэзыщтахэр къищтэжынуращ. Аращ икӏи къелыныгъэ жыхуэпӏэ псалъэм къокӏ цӏыхум и хьэлыр ихъуэжуэ, цӏыхум и гупсысэр ихъуэжу, цӏыхущӏэ ищӏуэ, щӏэрыщӏэу цӏыхур къигъэщӏыжура икӏи а щӏэрыщӏэу къэгъэщӏыжа цӏыхур ӏэмал имыӏэу и хьэлхэмкӏэ къэпцӏыхунущ, Дэ езым ди щхьэм деплъыж хъунущ, дызэрыщытыр зэдгъэщӏэж хъунущ. ӏэсагъри цӏыху къелам и хьэл щэнхьэм хэлъу щытын хуейщ. Урысыбзэкӏэ ӏэсагъыр смирение жаӏэ, смириться. Мир псалъэр хэтщ, Дэ мир псалъэр мамырыгъэ щытуэ тщӏы хъунущ, ауэ гузэгъэгъууи дощӏ, гузэгъэгъуэ псалъэуэ как бы жыдоӏэ. Ауэ ӏэсэр нэхъ йозэгъ, сыт жыпӏэмэ, ӏэ, ӏэм дэсу жиӏэ, то есть ӏэм есауэ, ӏэкӏэ гъэсауэ жыпӏэур ауэдэу къибгъэкӏ хъунущ. Аращ икӏи дауэ щымыту щытым икӏи цӏыхур есау щытура, гъэсау, икӏи сыт хуэдэ ӏуэхугъуэри Къищтэфуэ, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэми пхыкӏыфуэ, есау игъащӏэ лъандэрэ ищӏэм хуэдуэ щытынущ жиӏэу къикӏращ. Нтӏэ, зэрыжысӏауэ, зэманыр и кӏэм щыкӏуэкӏэ, зэманыр нэхъ гугъу хъууэ щытымэ, цӏыхур ӏэсэми, гъэсами, мыгъэсами а зэманым къыхигъэщынущ. Нобэ иджыри мамырыгъэ диӏэщ, нобэ иджыри ди къэралыр мамыру щыту жыпӏэ хъунущ, нобэ зыщыдгъэсэн зэманщ. Нобэ зедмыгъэсауэ и кӏэ зэманым дынэсу щытымэ, гугъу дехьынущ. Зедгъэсэжыну еужь дихьэнущ, зедмыгъэсэфурэ гугъу дехьынущ. Зэдгъэсэн хуейр зэпӏэзэрыту щытынра. Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ къэмыхъуу щытым икӏи, мы дунейм, зэрыжаӏэмкӏэ, тхыгъэлъапӏэми зэрыжиӏэмкӏэ, Тхьэм и ӏэмыркӏэ псори екӏуэкӏыра. Ауэ цӏыхум Тхьэм и ӏэмырыр я нэхъыбэм къыхуэщтэкъым. Къищтэну еужь иткъым. Тхьэм и ӏэмырым зригъэзэгъыну еужь иткъым. Икӏи цӏыху ӏэсэ жыхуэпӏэ цӏыху гъэсар Тхьэм и ӏэмырым есауэ хущытура, Тхьэм и ӏэмырым зыдищӏура. Аращ икӏи сэ зи гугъу сщӏар иджысту зэманыр икӏэм дынэсу щытмэ гугъу дехьыну жызоӏэ, ауэ икӏэм-икӏэжым Тхьэм и пащхьэм дихьэжынура дэ. Тхьэм и пащхьэм дихьэжа нэужьынкӏэ ӏэсагъ дхэмылъу щытмэ, ар зыкӏи пхущӏэхъумэнукъым. Икӏи Тхьэм и пащхьэм уихьэжа нэужькӏэ ӏэсэу ухъужынуэ, жэнэтым ухигъэхьэнуэ, жэнэт садым ухигъэхьэжынуэ, ауэ дэ къаруи уимыӏэу, ухыхьэну ухуейуэ укъэнэнущ. Аращ икӏи нобэ Зэман щыдиӏэм деж, зэманыр фӏыуэ щыщытым деж Тхьэм дыхуэӏэсу, Тхьэм жиӏэм дедаӏууэ зедгъэщӏын хуей. Езыра икӏэм-икӏэжым ӏэсэ дызыщӏыжынур. Уӏэсэныр Тхьэм и унафэщ, къапщтэу щытымэ. Икӏи тхыгъэлъапӏэм щӏыпӏэ-щӏыпӏэ ӏэджэм итщ ӏэсэным теухуауэ нобэ я зыбжанэм дыхэ, деплъынура, дытепсэлъыхьынура. Яков жыхуиӏэ Екъубым тхыгъ, тхыгъэ итхауэ итщ мыбы, тхыгъэ лъапӏэм Зэгурыӏуэныгъэщӏэ жыхуиӏэ Новый Заветым итщ. Абы итха тхылъым еплӏанэ псалъащхьэм хэтщ модэ усэ. Епщӏанэ усэм де моду жеӏэ, еплӏанэ псалъащхьэ епщӏанэ усэм. Зиусхьэным и деж зыщывгъэӏэси жи, Фыкъиӏэтынущ, жери жеӏэ. Фыдриӏэтеинущ, жери жеӏэ. Зиусхьэным и деж, жери жеӏэ. То есть, э, дэ сыт тщӏэу щытым икӏи, сыт длэжьу щытым икӏи, Тхьэм и пащхьэм дызэритыр тщӏэжу щытын хуейщ. Аращ икӏи э, Яков къыджеӏэ, фэ Тхьэм и пащхьэм фызэритыр фщӏэжуэ, Тхьэм и пащхьэм зыщывгъэӏэсэн хуейщ, жери жеӏэ. ӏэсагъыр мыдей жиӏэ щхьэкӏэ ипэм де, ипэ усэм де къыщыщӏэдзауэ уеплъу щытымэ, ӏэсагъым емызэгъын ӏуэху ӏэджи жеӏэ мыбы. Сыт жи фэ фыщӏызэныкъуэкъур жи? Фыщӏызэбийр сыт жи? Фи хуеиныгъэ ӏейхэм къыхэкӏыураӏэ жи ар? Фызэныкъуэкъун фызэбэнын фыщӏэхъур. Нтӏэ, ӏэсэр ныкъуэкъуэнукъым, бэнэнукъым, пэжкъэ? Дэуэнукъым. Ауэ фэ фызодауэ, жи, фызоныкъуэкъу, жи, фи хуеиныгъэ ӏейхэм къыхэкӏыуращ, жи. Зыгуэрхэм фыхуейщ, жи, икӏи фиӏэкъым, жи, а фызыхуейр. Абы къыхэкӏыуэ фыарэзыӏым, жи. Икӏи фофыгъуэ, жи, фохъуапсэ, жи. Адрейхэр здынэсам фынэсыфкъым, жи. Фызобий, жи, икӏи фиӏэкъым, жи. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, Тхьэм фелъэӏукъым, жери жеӏэ. Итӏанэ адэкӏэ къыпещэри, жиӏэр сыт? Фолъэӏу, жи, ауэ къыфӏэрыхьэкъым, жи. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытымэ, фыщӏэлъэӏур къыфлъыса нэужь, фызыщӏэлъэӏур къыфлъыса нэужькӏэ, фи хуеиныгъэ ӏейхэмкӏэ къэвгъэсэбэпынущи аращ, жери жеӏэ. Зинэщӏакӏуэхэ, жи. Фымыщӏыра, жи, мыбы зинэ жыхуиӏэр именно цӏыхухъу цӏыхубз ӏуэхукъым, ар и закъуэкъым. Зинэ жыхуиӏэм къригъэкӏыр Тхьэр пхъуэжынра, Тхьэм ухуэмыпэжу укъыщӏэкӏынра. Аращ икӏи, мис мыдей ар къызэрыбгурыӏуэныр адэкӏэ къыпещэри жеӏэ. Зинэщӏакӏуэхэ, жи. Фымыщӏыра, жи, дунейм ныбжьэгъу зыхуэзыщӏыр Тхьэм и бий зэрыхъур. Мы дуней мыхъумыщӏэм къекӏуэкӏым жиӏэура дуней жыхуиӏэр. Аращ икӏи дунейм къыщекӏуэкӏ мыхъумыщӏагъэхэм фи гур хэфлъхьэуэ, мы дунейм къыщекӏуэкӏ ӏейм ныбжьэгъу зыхуэфщӏу фыщыту щытымэ, Тхьэм и бий фызэрыхъур фымыщӏыра, жи. Аращ икӏи дунейм и ныбжьэгъуу щытыну хуейр Тхьэм и бий мэхъу, жи. Хьэмэрэ фи гугъэу ара фэ, жи. Тхыгъэлъапӏэм зэритыр сыт жиӏэр Духым, жи. Ирифыгъулӏу фӏыуэ фелъагъу, жери жеӏэ. Аращ икӏи, ауэ адэкӏэ къыпещэри жеӏэ, Нтӏэ, жи, фӏыгъуэ лейр куэду къывет, жи. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, Тхьэм моду иригъэтхауэ щытащ, жи. Тхьэр щхьэпэ лъагэхэм поуври, ӏэсэхэм фӏыгъуэ лейр арет жери етх. Аращ икӏи, Тхьэм фыхуэӏурыщӏэ, жи, шейтӏаным фыпэув, икӏи шейтӏаныр вбгъэдэжынущ, щӏэпхъуэжынущ, жери жеӏэ. Тхьэм гъунэгъу зыхуэфщӏ, езыми гъунэгъу зыкъыфхуищӏынущ, фи ӏэхэр вгъэкъабзэ гуэныхьыщӏэхэр, жи, фигухэри фхъуэж, жери жеӏэ. Гупсысэ тӏуащӏэ зиӏэхэ, жи, двоедушны, жери жеӏэ. Адэкӏи къыпещэ, Фыгъ, фыгуӏэ, жи, фи дыхьэшхыныр гъы ирехъу. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, фэ Тхьэр зэрыхуейм хуэду нобэ фыщыткъым, жери жеӏэ. Аращ икӏи и кӏэм и деж мис епщӏанэ усэр нетӏыс къызэджар Тхьэм и пащхьэм ӏэсэ зыщыфщӏи, езы Тхьэм фиӏэтыжынущ, жери жеӏэ, фыдрихьеинущ, фыдриӏэтеинущ, жери жеӏэ. Тӏанэ къыпещэ адэкӏэ, зыр зым фыхуэмыпсалъэ, зыр зым ӏейкӏэ фытемыпсэлъыхь, жери жеӏэ. Аращ икӏи Тхьэм мыбдеж Екъубкӏэ иригъэтха ӏэсагъым зэрыхуейр. ӏэсэм темыхуэр ӏэсагъ зыхэмылъым, мис мыдрей ӏуэхухэр ищӏэнура? ӏэсагъыр цӏыхум щӏыхуеин хуейр сыт? Ну, цӏыхур щӏыхуеин хуейр сыт ӏэсагъым? Тхьэм сэ жызорикӏи мы дуней гуэныхьыщӏэ къригъэлыну иужь итщ, икӏи Тхьэм къигъэхъу ӏуэхугъуэхэр иныкъуэхэм деж цӏыху акъылкӏэ къыпхуэщтэӏым. Тхьэм и ӏэмыр жари жаӏэ иныкъуэхэм, ауэ Тхьэм и ӏэмырыр езыхьэм и деж лъэӏэса нэужь, езыхьэм деж нэса нэужькӏэ къахуэмыщту мэхъу. Ери, Тхьэм ауэду ещӏ, хуит ещӏ мы дунейр икӏи, цӏыхухьэри хуит ещӏыр икӏи, цӏыхухьэм узыхумей ящӏу, узыхумейуэ щытуэ, узыхумей къекӏуэкӏыу щыӏэщ. Узэсэ мыхъун ӏуэху ӏэджи щыӏэщ мыбыкӏи, ущӏесэни щыӏэкъым, ауэ а ӏуэхур зэрыщыӏэм хуэдурэ уи гур мамыру щытын хуейщ. Мыхъумыщӏагъэм дунейм къыщекӏуэкӏыу щытми, уи гур къабзу, уи гур Тхьэм хуэарэзыуэ, хуэхьэлэлу щытын хуейщ. Ар ауэдэу щытын щхьэкӏэ, Тхьэм ухуэӏэсу щытын хуей. Зыхэдгъэкӏыфу щытын хуей ар. ӏэсэныгъэмрэ мы дунейм зыдэщӏынымрэ зыхэкӏауэ щытщ. Дунейм зыдэщӏ ӏэсэм дунейм зыдищӏынуӏым, ауэ дунейм пэщӏэуву езэуэнуӏым, еныкъуэкъунуӏым зыура. Иныкъуэхэм я гугъэра мы дунейм текӏуэн хуейуэ, мы дунейр псори хъуэжын хуейуэ? Мы дунейр пхуэхъуэжынукъым. Мы дунейр гуэныхьыщӏэ дунейуэ щытщ. Ди Къегъэлакӏуэр къыщӏэкӏуар мы дунейр ихъуэжын, мы дунейр къищтэнураӏым. Мы дунейр сэ сщӏэрэ, зыщӏыпӏэ дей нэхъыфӏ зыгуэр хилъхьэнураӏым. Къегъэлакӏуэр къыщӏэкӏуар мы дуней хэкӏуэдэжым Мыр дауэ мыхъуами кӏуэдыжынущи, сэ си хьэлыр къафщтэрэ, сэ си гупсысэр къафщтэрэ, си гъащӏэ фэстыр къафщтэрэ, абыкӏэ фыпсэун щӏэфдзу щытмэ, икӏэм зэманым нэсамкӏэ сэ фыкъыхэсшынури, дунеищӏэ фысшэнущ жери жиӏэура? Аращ икӏи зывгъэӏэсэ щӏыжиӏэра. Тхьэм ухуэӏэсу щытын хуейуэра, Тхьэм ухуэарэзыу щытын хуейуэра? Цӏыхум ӏэджи къуапэсыну икӏи абы къуапэс мыхъумыщӏагъэхьэмкӏэ арэзы хъу жиӏэураӏым Тхьэм. Абыкӏэ арэзы хъу жиӏэураӏым, ауэ абы уебэныну, абы уеныкъуэкъужыну, абы утекӏуэну иужь уимыт, жи. Сэ къысхуэӏэсэ, жи, си дежкӏэ къэгъэзауэ уи гур щыгъэт, жери жеӏэ. Аращ икӏи, Тхьэм ди гур хуэгъэзау, хуэӏэсу дыщыту щытмэ, мы дунейм къекӏуэкӏ мыхъумыщӏагъэр дэ къыттекӏуэнукъым. Ауэ дэ езыр дымыӏэсуэ, дыжыӏэмыдаӏуэу дыщытуэ ӏуэхугъуэ гуэрхэр, нетӏэ зэрыжысӏауэ Тхьэм и ӏэмыр къыхэкӏыу зыгуэр ди гъащӏэм къыщыхъу щытым икӏи абы дызэрымыӏэсыр занщӏэу къыхигъэщынкӏэ хъунущ. Ну, дымыӏэсу дыщыту зыура тхущӏэхъумэнуӏым ар. Икӏи Тхьэм ар нетӏэ зэрыжысӏауэ ауэдэу щӏит щӏищӏыр, хуит щӏищӏыр, щӏиутӏыпщыр ди щытыкӏэр къыдигъэщӏэжынура, ди фӏэщхъуныгъэр здынэсыр къыдигъэщӏэжынура. Тхуримыкъур дигъэлъагъура, езым деж дыкӏууэ езым къеӏытхын щхьэкӏэ. Мыбы тхыгъэлъапӏэм уеплъу щытымэ, щапхъэ ӏэджи итщ ӏэсагъым теухуауэ. Даниил, мис дощӏэ, пэжӏэ, Даниил журт щӏалэу щытащ икӏи Иерусалим щызыхакъутам щыгъуэ Навуходоносор жыхуея пащтыхьым Иерусалим зыхикъутэщ журт лъэпкъри, гъэр ищӏри, И хъуреягъкӏэ къекӏуэкӏ абдей щыпсэу лъэпкъхьэри псори гъэр ищӏауэ щыта абы. Икӏи Даниил сымэ щӏалэ цӏыкӏууэ Вавилоным яшэщ абыжым икӏи абы щрагъэджа абы къыщыхъуа. Ауэ Даниил сымэ Тхьэм зэрыхуэӏэсэн, Тхьэм жиӏэр зэрагъэзэщӏэн иужь иту щыта сытым дежи. Икӏи дэ дощӏэ а хъыбарыр телъыджэщ, Навуходоносор Тхьэм пщӏыхьэпӏэ иригъэлъэгъуауэ щыта. А пщӏыхьэпӏэмкӏэ, пщӏыхьэпӏэр щыгъупщэжауэ, пщӏыхьэпӏэм къикӏри имыщӏэуэ, Даниил ар жреӏэж, пщӏыхьэпӏэ плъэгъуар мыра Тхьэм къыхузыӏуехри икӏи, итӏанэ Даниил ар Навуходоносор жриӏэжащ. Иджы абы жриӏа дощӏэж, Сынышхуэ? Илъэгъуа, пэжӏэ, и щхьэр дыщу, и пкъыр дыжьынуэ, мыдкӏэ гъуаплъыуэ, мыдкӏэ гъущӏ и зыхэгъэзэрыхьау и лъапэр гъущӏрэ ятӏэрэ зыхэгъэзэрыхьауэ щыту. Абыкӏэ жиӏэну зыхуеяр сыт? Тхьэм къыгуригъэӏуащ, Даниил жриӏащ, Мы дыщэ щхьэр уэращ, адкӏэ кӏуэурэ нэгъуэщӏ къэралыгъуэ къыхъуну, адкӏэ къэралыгъуэ къыхъунущ, жеӏэ. Икӏэм-икӏэжым, нывэшхуэ Бгым къыгуэкӏщ абыжым и лъакъуэм деж щеуэри псори щащэри, Нывэр къэнащ, жреӏэ. Иджы Нывэр Тхьэм и пащтыхьыгъэра? Ар, Навуходоносор, жриӏа нэужькӏэ, Навуходоносор гупсысэщ, гупсысэри сыт ищӏа? Сэ ауэду сыхуейӏым, сэ сызыхуейр си пащтыхьыгъэр сытым дежи щыӏэнуращ, жери икӏи, сынышхуэ ищӏа дыщэ защӏэуэ? Тхьэм иригъэлъэгъуар дыщэ дыжьын, гъуаплъэ гъущӏ ауэдурэ зыхэт, мобы. Дыщэ защӏу ищӏа, абыкӏэ жиӏэну зыхуейр сытыт? Сэ си къэралыгъуэр игъащӏэкӏэ щыӏэнуращ, жери икӏи, нэгъуэщӏ щыӏэнукъым, нэгъуэщӏ къэщӏэкӏуэн щыӏэкъым, жери икӏи. Икӏи ар щащӏам щыгъуэ, нафӏэр илъу, нафӏэлыгъейр илъууэ, хьэкушхуэ ящӏа. Цӏыхур зыфӏэту ихуэну ауэдэу хьэкут ар. Къызыщӏагъаплъэри, къызыхуашэс лъэпкъ псори, лэжьакӏуэхьэри, къулыкъущӏэхьэри псори зыхуашэсщ абыжым икӏи губгъуэшхуэм де ирагъэувауэрат ари икӏи жраӏа, иджысту жиӏа мис музыкальный инструментхьэр еуэн щӏадза нэужькӏэ, псори фехуэхыну щхьэщэ хуэфщӏынущ, жиӏа мы сынышхуэм. Абы щхьэщэ хуэзымыщӏыр мис мо пэшхьэку, пэшхьэку зыӏуэ, хьэку ягъэплъам ирадзэнущ, жари жаӏат икӏи журтищ щӏалищыр, Данил и ныбжьэгъуищыр абдей къыхэхутат икӏи псоми щхьэщэ щащӏым щыгъуэ езыхьэм щхьэщэ ямыщӏу зэфӏэту къэна. Мобы ищӏа сыным щхьэщэ хуащӏын ядаӏым. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, абы тхыгъэ лъапӏэр ящӏэт, Тхьэм и унафэр ящӏэт, уи Тхьэм фӏэкӏа Зыми щхьэщэ хумыщӏ, жери икӏи. Арат икӏи, ар къалъагъури бзэгу яхьыжа, пащтыхьым жраӏэри, пащтыхьым къызбгъэдэфшэт мыдэ, жери икӏи. Фэ ауэдэу зыщӏэфщӏыр сыт, щхьэщэ сэ сщӏа сыным щӏыхуэвмыщӏыр сыт, жери икӏи, къеныкъуэкъуа. Е жиӏа, щхьэщэ фщӏын, е мо хьэкум физдзэнущ, жери жиӏат икӏи, фрезгъэдзэнущ, жиӏат икӏи. Мобыхьэм, дэ абы даже жэуап уэттынуэ дыгузавэкъым, жиӏащ, жэуап уэттыным щхьэкӏэ. Дэ ди Тхьэм дыкъригъэлыну къару иӏэщ, жаӏэ. Ауэ дыкъримыгъэлу щытым икӏи, щхьэщэ хуэдщӏынукъым сыным, жиӏэ. Нафӏэм дебгъэса пщӏондэ. Тщӏэнукъым дэ, мыхъумыщӏэ тщӏэнукъым, жери жаӏэ. Мис ахэр ӏэсэт. Цӏыху ӏэсэт ахэр. Зауэну, бэнэну, фыщӏэну жаӏакъым. Зыуи защӏакъым абы, ауэ Тхьэм хуэгъэзат я гури. Тхьэм ауэдэу игъэхъуу щытмэ, дагъэсынуэ. Ауэдэу ирехъу, жаӏа. Ауэ Тхьэм дыкъыригъэлынуи хуитщ, жари жаӏа. То есть Тхьэм и ӏэмырыр моуэду хъуу щытми, моуэду хъуу щытми къыдощтэ. Дэ Тхьэм и пащхьэм дитуращ, дызэпхар аращ икӏи иджыстукӏэ тщӏэр къэхъунур тщӏэкъым. Тхьэм и ӏэмыр зэриухынур, ауэ иджыстукӏэ тщӏэр Тхьэм и ӏэмырщ. Нэгъуэщӏ цӏыхум ищӏа, сэ сщӏэрэ, цӏыху сурэт, цӏыху лэжьыгъэм Щхьэщэ хуэдмыщӏыну, езы Тхьэ закъуэм фӏэкӏа щхьэщэ хуэдмыщӏыну, ар нобэ къыдгуроӏуэри, мы ситуацием смириться дощӏ, ӏэсэ зыдощӏри икӏи фызэрыхуейм хуэдэу фщӏы, жари ящӏауэ щыта. Пэжа? Икӏи мобы жыхуиӏэр ящӏакъым, ауэ зэпӏэзэрытыуэ, мамырыуэ, я гур тэмэмыуэ, спокойнэу щӏалэхэр къэнэжа. Нобэ Тхьэр зыхуейр апхуэдэ щытыкӏэщ. Ауэдэ бгъэдыхьэкӏэ, сыт хуэдэ ӏуэхуми ауэдэ дыбгъэдыхьэфу щытын хуей. Адэкӏэ Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ иджысту къызэӏутхын Даниил, иджыри зы усэ сыкъеджэну сыхуейт абы Даниил итха тхыгъэми. Даниилэ ещанэ псалъащхьэм итщ моду щэщӏым. Пэшхьэкум, а то есть хьэкум ахэр ирадзэри, ягъэса. Ну, ягъэсыну хуежьа, пэжу жыпӏэу щытымэ, ягъэса егугъауэра, ауэ хьэкум щрадзам щыгъуэ, мо щӏалэхэр нафӏэм исакъым, щӏалищри ирадза. А хьэкум и зи дзахэр езыхьэр хьэку, хьэкубжэм де щыӏухьам щыгъуэ нафӏэр аудизкӏэ нафӏэлыгъей жыхуаӏэм хуэдэу щытт икӏи, ар и зи дзахэр езы нафӏэм иукӏа. Ауэ мо и щыр хьэкум къакӏухьу итт. Аращ икӏи, мо пащтыхьыр бгъэдыхьэщ абыжым икӏи еплъыр икӏи, ей, жиӏа мыр, дауэ жиӏа, щӏалищ идзати, щӏалищри псощ, жиӏа, итӏанэ еплӏану зыгуэр я гъусэу къегухьри итщ мыбы жиӏа. Иджы ар Исус къахуэкӏуауэ я гъусэу къагухьу итурат. Мыдэ фыкъакӏуэт, фыкъикӏыт мыдэ, жери икӏи щӏалищыр къикӏыжа, щӏалищым ӏугъуэмэ къакӏэрихтэкъым, жи. Нафӏэм и лыгъуэн исын щыгъэтау, уеблэмэ ӏугъуэмэ къакӏэримыхыу ауэду Тхьэм ихъума. И, абы иужькӏэ сыт жиӏар? Мис мы ещанэ псалъащхьэмщ усэ щэщӏым сыкъеджэну сызыхуейра? Абы щыгъуэ пащтыхьым жи? Даниил и ныбжьэгъухэм и гугъу ещӏ Седрах, Мисах, Авдинагэ сымэ дриӏэтеящ, жери жеӏэ. Иӏэтащ ахэр. Лъагэ ищӏащ, жери жеӏэ. Абы сыт къикӏыр? Адрейхэм яхиӏэтыкӏащ, жиӏэура? Адрейхэмрэ нэхъ лъагэж. Армырами икӏи Тхьэм ауэдэу ахэр хуэӏурыщӏу зэрыщытым щхьэкӏэ, адрейхэмрэ нэхъ губзыгъэ ищӏат. Адрей еджакӏуэхэм нэхъ школым щеджат ахэр икӏи, а здеджам нэхъ губзыгъэж щищӏат, ауэ Иджысту Тхьэм нэхъ лъагэжу иригъэӏэта Навуходоносор ауэдэ иригъэлъагъущ абыжми. Ар икӏи абы дигу игъэкӏыжыр сыт? Зэчырхьэм дыхэплъу щытымэ, щэрэ плӏыщӏрэ еханэ зэчырым моду, моду итщ еханэ усэм. Ӏэсэхэр, жи, Зиусхьэным еӏэтри,

Итӏанэ, мис мы Даниил дыдэ аргуэрым къыпыдощэри, нэгъуэщӏ историем де итщ икӏи, еплӏанэ псалъащхьэм деплъын. Еплӏанэ псалъащхьэм деж езы пащтыхь ар зылъэгъуам къыщыщӏар сыт? Дощӏэж пэжа? Къыщыщӏара пщӏыхьэпӏэ илъэгъуа аргуэрым? Пщӏыхьэпӏэр жыгышхуэм теухуау, жыгыр уафэм нэщӏэуэт, жи. Ауэ жыгыр зыгуэрым пиупщӏщ абыжым икӏи и лъабжьэр къыхэнащ, жери жеӏэ. Икӏи илъэсибл дэкӏын хуейщ, жери ауэдэу къыжреӏэ, ар ауэдэу хэтурэ, жери икӏи жыгым къыдэжыжын щхьэкӏэ жыӏэу. Ауэдэу иригъэлъэгъуа? Къыгурыӏуэтэкъым абы къикӏыр. Даниил къриджэщ абыжым икӏи жриӏар сыт? Даниил жиӏа зыми къахуэщӏэм пщӏыхьэпӏэр аргуэрым икӏи, Уэ къызжеӏэ а пщӏыхьэпӏэм къикӏыр жери икӏи, Даниил сыхьэткӏэ гупсысу щытащ. Арат икӏи. Иджы фӏы абы къызэримыкӏыр ищӏэти, мобы къоупщӏ, Даниил, умыгузавэу къызжеӏэ, жиӏа, къикӏыр. Къызжеӏэ, умышынэ. Арати, Даниил жиӏа, Уи бийхэм къахуэкӏуам арат апхуэдэ пщӏыхьэпӏэр жиӏа, ауэ уэ, мис а жыгышхуэр уэ, уэращ, жиӏа. Икӏи, а жыгышхуэр уафэм зэрыщӏэуэм хуэдэу, уафэм ущӏэуэ жиӏа, апхуэдизкӏэ пащтыхьыгъэ уиӏэщ, жиӏа, уэ. А жыгышхуэм къыпыкӏ щхьэмкӏэ бзуэхэри, къуалэбзуэхэри, псэущхьэри, хьэпщхупщхэри и лъабжьэм щӏэсуэ, псори а жыгым игъашхэкӏэ, апхуэдабзэу уи къэралыгъуэм пыщӏауэ, псори машхэ, псори мэпсэу, жери жиӏа. Ауэ, ар зэрыпаупщӏам хуэдэуэ, уи къэралыгъуэм ухахыуэ, Иджыри умылӏэпауэ, ауэ иджы умыпащтыхьыжу, абы унэмысыжуэ ухъунущ, жери къыжриӏа, къыгуригъэӏуа. Икӏи жиӏа уэ уи мамырыгъэ махуэхэр, уи гузэгъэгъуэ махуэхэр акӏэ къыпыщэну ухуейуэ щытымэ, къыхэхъуэну ухуейуэ щытымэ, тхьэмыщкӏэхэм гущӏэгъу яхуэщӏ, жиӏа, тхьэмыщкӏэхэм ядэӏэпыкъу абыкӏэщ уи ӏуэхугъуэр фӏыуэ акӏэ зэрекӏуэкӏынур, жери жриӏауэ щыта. Нет, ноби зэ жытӏа, илъэскӏэ. А пащтыхьыр елӏэлӏащ абы икӏи зыкъыфӏэщӏыжакъым. Да, зыкъыфӏэщӏыжт, Вавилон къапщтэу щытымэ, и япэ хьэлыр сыт? Зыкъыфӏэщӏыжныгъэ. Вавилоным зыкъыфӏощӏыжри, Тхьэм поув сытым дежи. Арат икӏи, мис илъэс дэкӏа нэужькӏэ жи Навуходоносор сыт жиӏэр къыщыщӏар? Мы къэралыгъуэшхуэр сэраӏэ зыухуар, мы къалэшхуэр сэраӏэ зыухуар зэрыщыту жери икӏи зыкъыфӏэщӏыжу зыщытхъужу щыщӏидзэм щыгъуэ уафэм макъ къиӏукӏри жиӏащи. Сыт жиӏар? Пащтыхьыгъэр бгъэдэкӏащ, Навуходоносор, уэ жари къыжраӏа, икӏи цӏыхухэм даж, уэ пащтыхьыгъэм и мызакъуэу цӏыхухэм ухашынури, губгъуэм ит хьэкӏэкхъуэкӏэхэм я гъусэу упсэунущ, вым хуэдэуэ, Уагъэшхэнущ удзкӏэ, жери жиӏа. Илъэсибл блэкӏыхукӏэ, жи, семь времен, жери жеӏэ. Аращи, пащтыхьым ар къыщыщӏауэ щыта. Икӏэм-икӏэжым илъэсиблыр докӏ, Тхьэм къызыфӏегъэувэж а цӏыхур, акъ- и акъыл кърешэж, губзыгъэ ещӏыжри икӏи, Навуходоносор сыт итӏанэ жиӏар? Щӏыхь хузощӏ, жиӏа, дызоӏэтей икӏи согъэлъапӏэ, уафэ пащтыхьыр, жиӏа. Абы и ӏуэхухэр псори пэжщ, и гъуэгухэри захуэщ, жиӏа, икӏи абы иӏэщ къару, жиӏа, зыкъызыфӏэщӏыжу дунейм тетхэр иригъэтӏысэхыну, жери жеӏэ. ӏэсэ ищӏыну жыпӏэ хъунущ, смирит, жери жеӏэ. Зыкъызыфӏэщӏыжауэ дэтхэр, жиӏа, ӏэсэ хуэщӏыну къиӏэщ абы къару, жери жеӏэ. Иджы Навуходоносор нэхърэ нэхъ зыкъызыфӏэщӏыжын а империй псоми истэкъым къапщтэу щытмэ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытым псори езым и унафэм щӏэт, мыбы жеӏэ ар, Тхьэм уэ къуитащ псори жери жеӏэ, ухуейр, узыхуейр букӏт, узыхуейр бгъэпсот, узыхуей къэралыгъуэр ӏупхт, узыхуей дыдэ моду псори зэпхъуэкӏт, зэманхэр пхъуэжт уэ жери жеӏэ. Аращ икӏи ауэдизу къару зиӏа Лӏы пащтыхьыр Тхьэм ауэдуэ ӏэсэ ищӏауэ щыта? Аргуэрым адэкӏэ къыпытщу щытымэ, мы тхылъ дыдэм ещанэ историер къыхэтхыну. Ар зытеухуар Навуходоносор иужькӏэ тета Валтасарыра, пэжа, Валтасарыр. Валтасарым Санэхуафэ ищӏащ жери итщ мыбы. Санэхуафэ. Ефа нэужь, къэкъубия нэужькӏэ уже я гур моду чэф хъури зэгъэфӏэщӏыжу, нэхъеижу зэгъэфӏэщӏыжу щыхъум щыгъуэ жиӏар сыт? Иерусалим зытракъутам, дэта Тхьэм и унэм щӏэта Кумбыгъэхэр къытхуэфхьыт абыхэмкӏэ дефэнущ дэ, жери икӏи Тхьэм кумбыгъэ лъапӏэу иригъэщӏа, Тхьэм и Унэм къыщагъэсэбэпу щыта дыщэ дыжьыным къыхэщӏыкӏа кумбыгъэхэр кърихьщ абыжми, абыкӏэ шагъыр ирикӏыурэ абыхэм ефу щӏидза. И, ар ауэду щыхъум щыгъуэ, мо дворец зыщӏэсым блынджабэм деж, блыным дей ӏэ гуэр къэхутэщ абыжми, тритха. Нафӏэкӏэ, хьэрфхэр нафӏэкӏэ блэуэ ауэду тритха. Икӏи сыт жриӏэ, сыт жиӏар абы къикӏыр? Де, ну, псалъэр тратхахэр. Мене, мене, текел упарсин, жери жиӏа. Къикӏыр къагурыӏуэтэкъым аргуэрым. Мор ауэдизкӏэ гужьеят и лъэгужьитӏыр зыжьыхэуэжу кӏэзызу хъуащ, жи. Фегупсысыт, зы щӏыпӏэ де блынджабэм ӏэшхуэ гуэр къэхутэрэ нафӏэкӏэ тритхыуэ, дворец узыщӏэсым, ефэ-ешхэм, зы цӏыхум хащӏыкӏым. Арати, пащтыхь цӏыхубзыр щӏыхьэри жриӏащ, Умыгузавэ, умыгужьей, абы къикӏыр къыбжезыӏэн щыӏэщ. Умыщӏэжу ара, жери икӏи, Навуходоносор и зэманым щыгъуэ, ауэду Яхузыхэмыгъэкӏ ӏуэхухэр зыхигъэкӏыу щытащ Даниил и цӏыуэ журт лъэпкъым къыхэкӏауэ гъэр ящӏауэ щыта жери икӏи, ар къеджи еупщӏ жери икӏи, ар къриджэри еупщӏа икӏи ещанэу жиӏа абы къэралыгъуэм ещанэуэ лъэкӏыныгъэкӏэ узгъэувынущ, дыщэ цеп уи пщэм ирезгъэдзэнущ, дыщэ мыст уи пщэм илъу усщӏынущ жери жриӏат икӏи уэ къызэптынухэр къыпхуренэж жиӏа Ауэ къикӏыр бжесӏэнщ, жери жреӏэ. Уи адэм мис моду Навуходоносор къыщыщӏауэ щытат, жери жеӏэ. Мис ауэду зыкъызэрызыфӏэщӏыжым щхьэкӏэ, Тхьэм мыхьэр мыхьэр и гъащӏэм къыщигъэхъущ абыжым икӏи ӏэсэ ищӏауэ щытащ, жиӏа. Ауэ ар зылъэгъуа уэ, уэ ӏэсэ ухъуну иужь уитакъым, жери жеӏэ. Абы къыхэкӏыуи Тхьэм ишэчащ, хьэлъагъ зыри пщӏэмылъу къилъэгъуащ, уи къэралыгъуэм кӏэух, кӏэ иритащ, жери ажриӏат икӏи а жэщ дыдэм жи Валтасарыр яукӏащ, жи и къэралыгъуэри нэгъуэщӏ къэралыгъуэм ей хъужащ, нэгъуэщӏпӏэм хыхьащ, жери жеӏэ. Аращ икӏи. Тхьэм мыбыкӏэ сыт къыджиӏэну зыхуейр? Дэ мы историям дыщедаӏуэкӏэ дызэрыӏэсэн иужь дитын хуейуэ ара? Амыхъуамэ, Валтасар хуэдэуэ зыкъытфӏэщӏыжууэ, зыгуэр тлъэкӏ ди гугъэу, зыгуэру зыкъытщыхъужууэ дыщыт хъунукъым. Пэжщ, мы дунейр къоныкъуэкъу, дунейм укъытригъэхьэну, уигъэгубжьыну, сэ сщӏэрэ, лей гуэрхэр уигъэлъагъуу щытынкӏэ хъунущ, ауэ Тхьэм узэрыпыщӏар, Тхьэм узэрыхуэӏэсэр, Тхьэм узэрыхуэсабырыр зэи зыфӏэбгъэкӏуэд хъунукъым. Езы Тхьэм фӏигъэкӏуэдынукъым ар уэ езым зыфӏумыгъэкӏуэду щытымэ. Ауэ ӏэсэ дэ зыдгъэӏэсэн хуейщ, ӏэсэ зытщӏын хуейщ жысӏэ щхьэкӏэ, къапщу щытымэ, дэ Тхьэм и гъусэу зытщӏын хуейуэ ара ар? Тхьэм зедгъэщӏын хуейуэ ара? зызэрыхуэдгъэӏэсэнур. Дауэду дызэрыхъунур а ӏэсэ жыхуэпӏэу къапщу щытымэ, Павел апостолым итхащ Тхыгъэ Лъапӏэ Филиппы жыхуиӏэ къалэм дэс цӏыхухэм фӏэщхъуныгъэ зиӏэхэм яхуитхауэ щыта. Икӏи етӏуанэ псалъащхьэм де Исус теухуауэ моду итщ. Абы жи ӏэсэ зищӏри Жыӏэдаӏуэ зищӏ, жыӏэдаӏуэ зищӏщ аби, жи, лӏэхукӏэ жыӏэдаӏуэу щытащ, жи. Жорым кӏэрылӏыхьыхукӏэ жери жеӏэ. Исус мыӏэсуратэкъым. Исус ӏэсэт. Езыми жиӏауэ щыта, Сэ сыӏэсэлъасэщ, сыцӏыху щабэщ, си гури мамырщ, жери жиӏауэ щыта. Ауэ нетӏэ зэрыжысӏауэ, дунейм къэхъу мыхъумыщӏагъэхэм уэ езым зыгуэр уигъэщӏэнуэ къоныкъуэкъу. Бзаджэнаджэм уэ уи фэ уригъэкӏыну, уи пӏэ уригъэкӏыну еужь итуэ къоныкъуэкъу аращ икӏи, Исус жорым щашэм щыгъуэ, къыщыдыхьэшхыу къеубжьытхыу, абы япэкӏэ щӏопщкӏэ яукӏауэ ӏэджи къращӏа абы. Абдей зигъэӏэсащ абы. Зыщӏигъэӏэсар а цӏыхухьэракъым, япэрауэ, япэу, псом япэу зыщӏигъэӏэсар и Адэм де и Тхьэм щхьэкӏэщ.

Ар къытхилъхьэура Тхьэм. Икӏи Абы и ӏэсэныгъэм и фӏыгъэкӏэ ди дунейм нэхъ проблемэшхуэ дыдэу телъыр гуэныхьыращ икӏи гуэныхьыр зыфӏэкӏащ. Гуэныхь ӏуэхур Тхьэм зыхигъэкӏа, щызэфӏигъэкӏа абде. Исус ӏэсэ зимыщӏу абде зэрыжаӏэм хуэдэу, нтӏэ жорым щыфӏэлъым щыгъуэ и бгъуитӏымкӏэ фӏэлъ хъунщӏакӏуитӏым жаӏэр сытыт? Уэ Тхьэм урикъуэӏэ? Нтӏэ Тхьэм урикъуэм уэри зыкъегъэлыжи, дэри дыкъегъэл, жаӏэт. А жорым кӏэрезыгъэукӏа Журт ефэнды лэжьакӏуэ сытхьэм блэкӏыурэ жаӏэр сытыт? Къаубжьытхыурэ жаӏэт, Уэ Тхьэр къыпхуэарэзыу щытымэ? укърырегъэл. Уэ Тхьэм сырикъуэщ жыпӏаӏэ, нтӏэ укърырегъэл абы, нтӏэ къыфӏэкӏыфу еплъ абы уэ, а дэ уэтщӏам къыхэкӏыфу еплъ, жери. Иисус искушение жыхуэтӏэм хуэдэу иӏащ. Ну, и гур, и гур хуейт абы пэжыр къигъэлъэгъуэнуэ. Ауэ абы пэжыр къигъэлъэгъуэным къикӏыр Псори зыхикъутэну, жорыми къыкӏэрыкӏыжыну арат. Ауэ Шейтаныр арат зыхуейр. Ауэ жорым Исус къыкӏэрыкӏыу щытмэ, дэ гугъэ диӏэнутэкъым. Жорым Исус дэ ди гуэныхьыр щихьаура, дэ къэдлэжь хьэзабыр щихьаура. Цӏыхухэм я гугъэра лӏа нэужькӏэ щӏыпӏэ хьэзаб щишэчу щӏыпӏэ тӏэкӏу щӏэсуэ Итӏанэ жэнэтым кӏуэжыну я гугъэщ иныкъуэхэм, ну къэзымыгъэзэжыххэхэм зыӏурэ апщий, ну, мыдрейхэми гугъэ нэпцӏ иратурэ, ну, тӏэкӏу нафӏэкӏэ ягъэжьэну, тӏэкӏу ягъэсыну сытыну икӏи жэнэтым кӏуэжыну, сыт жаӏэри ауэдэ еджэныгъэхэр щыӏэщ. Ауэ къапщтэу щытымэ, Тхьэм цӏыхур къемылауэ жэнэтым мыкӏуауэ щигъэсыжынур езы зэрыщытым хуэдэу, и ӏэпкълъэпкъкӏэ зэрыщытым хуэдэу, мы дунейм зэрытетым хуэдэу игъэсынуращ, амыхъуамэ, ӏэпкълъэпкъыр зы щӏыпӏэ къыхэнууэ, псэр зы щӏыпӏэ игъакӏуэу, псэр щӏыпӏэ щигъэсу хуэдэ, ну, ар, ар тхыгъэ лъапӏэм техуэкъым. Ар цӏыхур ягъэшынэн щхьэкӏэ жаӏэура? Цӏыхум Шынагъэкӏэ Тхьэм зыкъригъэщтэну яужь иткъым зэи, ауэ пэж къэхъунури щимыбзыщӏу жреӏэ. Аращ икӏи Исус жорым зэрыкӏэрылӏыхьар ди дежкӏэ щапхъэщ Тхьэм и губжьыр къегъэлыныгъэр къэзмыщтам зэрытрикъутэнур. Исус жорым щыкӏэрылъым щыгъуэ жиӏар-тӏэ сыт? Си Тхьэ, си Тхьэ, жиӏа, щхьэ сыкъэбгъэна си закъуэу? жери икӏи. Цӏыхур Тхьэм и фӏыгъуэкӏэ псэура? Цӏыхур Тхьэм и фӏыгъуэ зыхищӏу, абы и гур къыщӏиӏыгъыуэ игъэпсэура? Цӏыхур Тхьэншэ щыхъуам дей, ауэ иджыри псэууэ Тхьэншэ щыхъуам дей, абы нэхъэ нэхъ хьэзаб зыри щыӏэкъым. Иджыри цӏыхум зыми зыхащӏакъым ар, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, ар полностью зыхэзыщӏар Исусщ, цӏыхум я пӏэкӏэ. Лажьэ зимыӏэр лажьэ иӏэ уэду игъэуври, лажьэ зиӏэ дэ, Исус имыӏа, иӏа пэжагъыр, лэжьэншэр дэ дыдей къытфӏищаура? Иджы ар къытфӏища нэужькӏэ, ди гум ауэдэ гупсысэр ирилъхьа нэужькӏэ, езым ди гур къытхущӏиӏыгъыурэ, дишурэ, пэжым дыхущӏэкъуу, пэжыр тфӏэфӏу, пэжкӏэ дыпсэуу дищӏыжурэ ара къегъэлыныгъэр? Аращ икӏи Исус жорым щыкӏэрылъам щыгъуэ ауэду щӏэкӏияр, Тхьэм и губжьыр трикъутати ара? Иджы ар ауэдизу хьэзабыр ишэч пэтми, жи, Тхьэми и гур Исус щӏимыӏыгъэжу, Исус поддерживать имыщӏыжу, цӏыху зыхуэлӏэхэми зыхамыщӏыкӏыу, къагурымыӏуэ, къеубжьытхыу, къыщыдыхьэшхыуэ, къыщӏэнакӏыу, игъэса и ученик Иужь итахэри зэбгрыжыжарэ шынауэ адэ дэри дамыукӏарэт жаӏэу адэкӏэ жыжьу къэувауэ къеплъыуэ, и анэри абдей гуӏуу щытыуэ, зири къыхуимыщӏэфу ауэдиз хьэзабыр Исус телъу щыт пэтым икӏи ӏэсэ зищӏа Зигъэӏэсэри, и гур зыгуэтхъыхукӏэ, Тхьэм и губжьыр къищтэжьэбыжми илӏыкӏа Исус. Аращ икӏи, дэ ди пӏэкӏэ я и сэ жызоӏэри икӏи япэу, псом япэу ар ди дежкӏэ щапхъэщ, ӏэсэныгъэр зэрытхэлъынур етӏуанэуэ ар тыгъэщ, а жорым и гъащӏэр щитам щыгъуэ а ӏэсэныгъэ хэлъар дэ къыдитаура? Ар гурэ псэкӏэ фӏэщхъуныгъэкӏэ къэтщтэу щытмэ, ауэдэ ӏэсэныгъэм дыхущӏэкъуу дыпсэунущ икӏи ӏэсэныгъэр дгъэлъэпӏэнущ. Ар псом нэхъ нэхъ лъагэу, нэхъыфӏыуэ ди гум щы илъууэ дыпсэунущ. Мы дунейр ӏэлым хуэдэу мэпсэуж. ӏэл жиӏэу щытым дикэ жиӏэу ара. Дикэм хуэдэу мэпсэу иджысту дунейр. Зэрызэуэн, зэрыфыщӏын, зэрыкъуэ-къуэн, сэ сщӏэрэ жаӏэм зэремыдэӏуэн, псынщӏакӏэ зэрыжэмкӏэ зэрыжэн. Ара зэ дунейр иджысту зытеухуар? Даудиз щӏалэгъуалэ хэкӏуадэрэ иджысту ӏэлым хуэдэу зэрыщытым щхьэкӏэ. Даудиз я гъащӏэр нэмысауэ яухрэ. Икӏи мы дунейр зэрыщытынур, зэрыщытри, Павел ар аргуэру итха тхыгъэхэм деплъу щытымэ, етӏуанэ тхылъу Тимофей хуитхам, ещанэ псалъащхьэм де мыхуэдэу итщ. Зэгъащӏэ, жи, зэманыр икӏэм нэса нэужькӏэ, Дунейр хьэлъэ хъунущ, жери жеӏэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхухэр жи щхьэзыфӏэфӏу, ашхъэр яфӏэфӏуэ, закъыфӏэщӏыжуэ, щхьэпэлъагэу, ӏей къажьэдэкӏыуэ, адэ-анэм емыдаӏуэуэ, арэзы зэи пхуэмыщӏыуэ, напэншэу, ны зэныбжьэгъуныр яфӏэмыфӏуэ, зэкӏужыныр яфӏэмыфӏу, зы зым хуэпсалъэу, пцӏы зытралъхьэу, захуэмыӏыгъыжуэ, я гур пхъашэуэ, Фӏы жыхуэпӏэр яфӏэмыфӏу ауэдэу щытыну жери жеӏэ. Зыр зым ящу жи, напэншуэ, загъэзыгуэру щытуэ, фадэ ӏуэхугъуэхэр яфӏэфӏуэ. Тхьэм нэхърэ ар нэхъ яфӏэфӏу жери жеӏэ. Итӏанэ мыкӏэ жиӏэр сыт? Фэфӏ зытрагъау, жи цӏыху. Зэпӏэзэрыт хуэдэу фэ зытрагъауэу жиӏауэ а зэпӏэзэрытныгъэ жыхуэпӏэм и къару жыхуэпӏэр яхэмылъу щытынущ, жери жеӏэ. То есть фэкӏэ къагъэлъагъу зы пщӏэрэ пщӏэ яхэлъ хуэдэу, ауэ нэщӏыбагъкӏэ зы мыхъумыщӏагъэ гуахэр цӏапӏагъэ гуахэр зыхащӏыхьу къагъэхъуу, жери жеӏэ. Аращи, ауэдэу зэманыр щыщытым деж ар фӏэщхъуныгъэ зиӏи ирехъу, фӏэщхъуныгъэ зимыӏи ирехъу, жьыхэмыуэнкӏэ ӏэмал иӏэӏым. Дэри абы щыщ зыгуахэр къыджьыхэмыуэнкӏэ ӏэмал иӏэӏым. Ауэ дауэду къыджьыхэмыуауэ щытым икӏи? Ди гум Исус щыпащтыхьу щыту щытымэ, Ар ди пащтыхьуэ, Ар ди Къигъэлакӏуэ щыту щытымэ, езым и ӏэсагъыр къытхилъхьэурэ дишэнура? Дыфӏигъэкӏыну псом икӏи? Дыкӏуэцӏришыну мы дуней нэфӏэлгъейм дыкӏуэцӏришыну икӏи икӏэм-икӏэжым и пащтыхьыгъэм дыщӏишэжыну дыгуфӏыуэ? А уафэм дыкӏуэжа нэужькӏэ абы мыӏэсэ зыри щыӏэнукъым. Зы цӏыху щыӏэнукъым абы. мыӏэсыуэ. Аращи, зэрыжысӏам, нетӏэ Вавилоным куэдрэ сытепсэлъыхьа Вавилон къэралыгъуэм. Нобэ физическэу Вавилон щымыӏэу щытым икӏи духовнэу Вавилоныр щыӏэщ, религиозну, дин ӏуэхукӏэ Вавилоныр щыӏэщ. Икӏи а Вавилоныр дяпэкӏэ утыкум нэхъыбэу къихьэу щӏидзэнущ. Икӏи абы зыкъыфӏощӏыж Тхьэу зелъытэж абы. Вавилоным. Аращ икӏи абы мыхъумыщӏагъэ ӏэджи къигъэхъуну. Дэ ди ӏуэхур сыт нобэ? Екъуб зэрыжиӏауэ, мес нетӏэ тхыгъэ лъапӏэм сыкъеджащ, Зиусхьэным и деж зыщывгъэӏэсэ, жери жеӏэ. Пётри етх, Тхьэм и ӏэ лъэщым и лъабжьэм фыщӏэтуэ фыщыӏэсэ, жери жеӏэ. Абы къикӏыр сыт? Тхьэм и ӏэ жиӏэм, Тхьэм и ӏэмырым дунейм къигъэхъум жиӏэура? Фыщӏэт жиӏэура? Тхьэм и ӏэмырым фыщӏэт, жери жеӏэ. Итӏанэ Софоние итха, бегъымбар Софоние иригъэтха псалъэ гъэщӏэгъуэн. Псалъэ ещанэ псалъащхьэм усэ пщыкӏутӏым моду жеӏэ. И кӏэм деж къэзгъэнэнущ, жи. Лъэпкъ ӏэсэ, лъэпкъ къызэрыгуэкӏ жи, простой жи. Ахэр Зиусхьэныра зыщыгугъынур, жери жеӏэ. Щӏыӏэсэр сыт? Зиусхьэным щогугърира, пэжым щогугъри. Икӏи сыт жиӏэр? Остатки жи, не будут делать. Зэи абыхэм пцӏы ящӏэнукъым, жери жеӏэ. Пцӏы жаӏэнукъым жи. Икӏи къахэкӏынукъым абы зыгуэрым и бзэр, пцӏы иупсу, жери жеӏэ, хьилагъэ гуэхэр къигупсысу, жери жеӏэ. Аращ икӏи фегупсысыт пцӏымрэ зыкъыфӏэщӏыжыныгъэмрэ, ахэр псори зэпыщӏауэ щытщ. Ӏэсэныгъэм абы зыри ӏуэху хуиӏэкъым. Аращ икӏи нобэ ӏэсу дыкъэнэжыну дыхуейуэ щытмэ, уей цӏыху ӏэсу фэ зытрагъауэ пцӏы упс ӏэджи щыӏэм. Ауэ ар уже цӏыхухэм и дежкӏэ щыӏэсэр, Тхьэм и дежкӏэ ӏэсэкъым ар уже. Аращ икӏи, си къуэш си шыпхъухэ, пцӏы сыт хуэдэ ӏуэхугъуи ирехъури, мэскъал хъуу щытми икӏи, фи гъащӏэм хэвмыгъэхьэ, жывмыӏэ икӏи фымыупс. Пцӏым нэхърэ нэхъ ӏей дунейм теткъым. Мыде, плъагъурэ Софони деж къыщыжиӏэр сыт? Зэманым и кӏэм деж къэзгъэнэжыну сэ си лъэпкъыу къэзгъэнэжынур сыт жи зэрыщытынур? ӏэсэу, Икӏи къызэрыгуэкӏыу щытынущ, жи. Простою, жери жеӏэ. Простоим пцӏы иупсыну и ӏуэху зрихуэкъым дэ, простою къызэрыгуэкӏыу щытура, зэрыщытым хуэдэу жиӏэура, къилъыхъуэкъым. Фейдэ къилъыхъуэу щыткъым сындежи, зыщӏыпӏэ зыгуэр къыхитхъын, зыгуэр къыхигудынуэ. Сэ сщӏэрэ. Япсейуи щыткъым, мобыхэм нанэ. Сэ нанэ нэхъыбэу мобыхэм къалъысыну пӏэрэ, сэ сщӏэрэ жиӏэу. Аращи, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи ирехъу, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэкӏи ирехъу ар икӏи, цӏыхур зэпӏэзэрыту, ӏэсу Тхьэм къигъэнэжыну хуейщ. Тхьэм уафэм ахэр ишэжынур ара. Уафэр шынагъуэншэу щӏыщытынур ара. Пэжу, ауэ дэ цӏыхухэр щыпсэу щытым фегупсысыт. Уафэм зэи шынагъуэ щыӏэнукъым, зэи мыхъумыщӏагъэ къэхъунукъым, зэи гуӏэ, гуӏэ щыӏэнукъым абы. И икӏэм деж мыдей Соломони итхауэ итщ псалъэ. Цӏыхум Зыкъыщыфӏэщӏыжым деж, жи, зегъэпудыж, ауэ цӏыху ӏэсэр пщӏэ егъуэт, цӏыху ӏэсэм пщӏэ егъуэт, жери жеӏэ. Фегупсысыт, зыкъызыфӏэщӏыжыр зигъэпудыжура? Ныкъуакъуэ сыту, адрейм и гущӏыӏум ихьэр текӏуа егугъэ щхьэкӏэ, пэж дыдэу Тхьэм деж къапщтэу щытым, Тхьэм и еплъыкӏэкӏэ къапщтэу щытым, зигъэпудыжаура а цӏыхум? Сыт щхьэ жыпӏэм, езым хуэдэ цӏыху зи щхьэ езымылъытыжыфар Тхьэм и дежкӏэ цӏыху пуду ебж. Сыти ирехъу ар, сыт хуэдэ ӏуэхугъуи ирехъу. Адрей цӏыхур щӏригъэлъэфэну иужь иту щытмэ. Ауэ цӏыху ӏэсэр жи, цӏыху ӏэсэр-тӏэ адрейм текӏуэну и ӏуэху зрихуэнукъымэ, Тхьэм и деж пщӏэ щегъуэт абы жери жеӏэ, Тхьэм пщӏэ къыхуищӏынущ абы жери жеӏэ. Аращ икӏи ди Къегъэлакӏуэ Исус ди щапхъэщ. Ар ди тыгъэщ, ар ди къарущ, ар ноби ди гъусэщ. Нобэ ӏэсэныгъэм, мис мы тхыгъэ лъапӏэхэмкӏэ и Тхьэмкӏэ дыкъыхуезыджэр аращ. Аращ икӏи дыхуэӏэсэн, Тхьэр дгъэлъэпӏэн, гузэгъэгъуэмрэ мамырыгъэрэ диӏэу дыпсэун. Амин.